ani mugan ni fila san min ye fevrier kalo ye ale tile naani bi ye juma ye don kibaru ale kɛnɛ sigilen ye ni an ka minisiri ɲɛma n'o ye dɔktɛr sogɛl kokala mayiga ye ale tun bɛ kolokanikaw fɛ yen nɔ min ye kɛnɛyaso kura dɔ ye a taara o baaraw k'olu sigi sen kan min ye a kurubonkarili ye k'o kɛ min ni a bɛna kɛ lafiyaba ye ka ɲɛsin kolokani an'a lamini bɛɛ lajɛlen ma o bɔlen kɔ a la an ka minisiri min bɛ yen nɔ ni ale ɲɛsinnen bɛ lakanani ko ma an ka jamana kɔnɔna na ale ye lakananikɛlaw olu ka yɔrɔ dɔ dayɛlɛ bi o kɛra darsalamkaw fɛ yen nɔ cakɛda in a ɲɛsinnen bɛ fɛn min kan min ye olu ka baara taabolo ye ka sɛgɛsɛgɛli k'a kan n'u k'a ma inspection générale des travaux de sécurité et de la protection ninnu de ye aw ka bi wulada in na don kibaruw ɲɛbilaw ye aw bisimila ko kura Nin kɛra nisɔndiyaba ye bi kolokanikaw fɛ yen nɔ sabula ni gɛlɛya b'u kan min ye kɛnɛyaso ko gɛlɛya o y'a jira k'a fɔ o tun bɛ yen nɔ kosɛbɛ o de senfɛla la min ye mali jamana ye ale wulila min ye fanga ye ka da kolokanikaw olu fanga kan janko min ye dɔgɔtɔrɔso kura ye o bɛ se ka kɛnɛ sɔrɔ u fɛ yen nɔ cogo min na o baara o de waleyala min ye o dɔgɔtɔrɔso ye ka taa sigi a bila sen kan min ye dɔktɛr sogɛl kokala mayiga ni ale ye minisiri ɲɛma ye ale tun bɛ a kɛnɛ kanna na maa min tun bɛ yen nɔ don kibaru tɔgɔ la o ye fatim diko ye fɛn minnu sɔrɔla u fɛ an ka jɛ ka olu lajɛ
ka fara lakanako kan jamanadenw ka kɛnɛyako ye cɛmancɛ fanga haminakow la kunbabaw dɔ ye o de hukumu kɔnɔ minisiri ɲɛma dɔnni fa sogɛli kokala mayiga bɔlen filɛ ka kolokani dɔgɔtɔrɔso kura kurubon kari jamana ɲɛma kolonɛli asimi goyita tɔgɔ la bɛlɛdugukaw ye u ka nisɔndiya jira nin kɛnɛyaso in sɔrɔli la dɔgɔtɔrɔsoko a baara daminɛna a mɛnna mais pour que baara in ka se ka nɔgɔya baara in ka ban ala ni pm ani président de la transition ani ministre de la santé n'a ka équipe directrice régionale de la santé fana b'o la aw ka wulikajɔ o de y'a to an ka dɔgɔtɔrɔso sera ka dayɛlɛ donc vraiment hali bi an b'a fo o la dɔgɔtɔrɔso dayɛlɛ la mais hali bi dɔw bɛ kɔfɛ an ka dɔgɔtɔrɔso a plateau technique hali bi an b'a ɲini aw fɛ a ka renforcer Ee pédiatrie o problème fana b'an na kolokani dugu kɔnɔna na an y'a laɲini kɛ pour que an ka se ka goudron kilo wolonwula sɔrɔ an ka dugu kɔnɔ o problème ba bɛ bi nin kɛnɛyasoba min sɔrɔlen filɛ kolokanikaw fɛ a dugukolo bɛ se taari tan ni naani ma banabaatɔw bɛ da dilan min kan o bi wolonwula b'a kɔnɔ ani furakɛli yɔrɔw caman eh, dɔgɔtɔrɔso in kɔnɔna na baarakɛyɔrɔ caman b'a kɔnɔ donc min ye banabaatɔw furakɛyɔrɔ ye o b'a kɔnɔ denmisɛnnin minnu fana bɛ yen ni baloko juguya b'olu minɛ olu ka furakɛyɔrɔ b'a kɔnɔ min fana ye opereli bana mana maa minnu minɛ donc ka se muso kɔnɔmaw fana ka opereli ma n'a b'a fɔ o ma tubabukan na ko césarienne olu bɛɛ bɛ kɛ dɔgɔtɔrɔso in kɔnɔ joli sɛgɛsɛgɛyɔrɔ o fana b'a kɔnɔna na donc bana furakɛyɔrɔ kɛrɛnkɛrɛnnen dɔw fana bɛ yen olu b'a kɔnɔ min ye nun ani da ani kan kɔnɔna o furakɛyɔrɔ n'an b'a fɔ o ma ko orl o b'a kɔnɔna na da kɔnɔna furakɛyɔrɔ n'an b'a fɔ o ma ko odontostomatologie o b'a kɔnɔ min ye arajo fana ye o arajo kɛyɔrɔ b'a kɔnɔ min bɛ dɔgɔtɔrɔ dɛmɛ fana a ka se ka bana sidɔn ka taa fɛ donc min fana ye pikiri eh, denmisɛnninw ka bana furakɛyɔrɔ n'an b'a fɔ o ma ko pev o furakɛ o yɔrɔ o b'a kɔnɔna na donc min ye sɛrikili yɛrɛ mumɛ olu ka fura sanyɔrɔ n'an b'a fɔ o ma ko drc o bɛɛ bɛ dɔgɔtɔrɔso in kɔnɔna na ani min ye administration yɛrɛ ye donc o fana b'a kɔnɔ ani tike tayɔrɔ n'i bɛ don i ka kan ka tike ta yɔrɔ min na olu bɛɛ bɛ fɛn in kɔnɔna na ni an kɔni ye dɔgɔtɔrɔso in ta k'a lajɛ an minnu ye a ɲɛma kalifalen don an la bi vraiment bi an nisɔndiyalen don kosɛbɛ ne ɲɛ tɛ fɛn min bɛ kɛnɛya bɔ ne eh, ni farikolo yɔrɔ fitinimanin dimi a ka jugu a bɛ mɔgɔ degun kosɛbɛ donc eh, ni dɔgɔtɔrɔso jɔra o ye nisɔndiyaba de ye anw ma donc eh, an bɛ dugawu mun kɛ dɔgɔtɔrɔso in an k'a minɛ ka ɲa bɛɛ k'a minɛ ka ɲɛ eh, halisa ala ka kɛnɛya sabati eh, jamana kɔnɔna la donc eh, n b'a fɛ ka min fɔ fana nin ye belebele de ye jamana ye nin kɛ nin ye belebele ye baaraba de kɛra nin na donc bɔra yan nɔ salon a ma mɛn kosɛbɛ an nana chantier in lajɛ donc an ye laɲini minnu kɛ u ye baara bɔ a bɔra a sira fɛ donc baara sera ka kɛ ka ɲɛ nin wagati kunkurunin kɔnɔna la donc foli belebele bɛ minnu ye nin baara in kɛ donc halisa an bɛ dugawu kɛ mali ye ko mali gouvernement de y'a wari bɛɛ bɔ donc minɛn ninnu minnu b'a kɔnɔ kɛnɛya furakɛli minɛn ninnu bɛ taa fo miliyari kelen na bon dɔgɔtɔrɔso yɛrɛ jɔli o fana bɛ miliyari damadɔ bɔ an y'a ta yɔrɔ min na k'a lase u bɛ taa dɔɔni bɛ miliyari tilancɛ kan an bɛ se k'a fɔ miliyari damadɔnin donna dɔgɔtɔrɔso in na nin kɛnɛyasoba in kurunbonkarili kɛra kɛnɛya minisiri ɲɛmaa bolo a ka ɲɛfɔli kɛ kolokanikaw ye jamana ka lahala dɔw kan le colonel asimi goita an nana ale de ka ci la ko an k'a fɔ kolokanikaw ye kabini yɛlɛma dɔnna mali kɔnɔ en août 2020 mais surtout kabini rectification de la transition sigira mɛ kalo mugan ni naani 2021 kabini a ye gouvernement kura sigi hami dama dama minnu b'a la o ye fɔlɔfɔlɔ ka basigi ni lafiya segi mali kɔnɔ lakana o de y'a ka hami fɔlɔ de lakanabaliya de ye mali tiɲɛ an nana kɛnɛya ko de la a ye kɛnɛyaso minnu jɔ baaraminɛn minnu sanna u b'a fɔ min ko plateau technique ani ambulance ani véhicule double cabine n'u bɛ fara ɲɔgɔn kan o bɛ miliyari kelen bɔ un milliard président yɛrɛ a y'a mɛn k'an bɛna kolokani a y'a ka conseiller spécial bila ka na o nana ni kunnafoni ɲuman ye ko président ye ambulance wɛrɛ san k'a fara ambulance fila min bɛ projet in la a ye ambulance kelen fara a kan dugutigi a kun ye laɲini dɔ kɛ ministre de la santé fɛ ale ka voyage laban na k' ale b'a fɛ boliminɛn dɔ ka di a ka ciden ma pour que ni ci b'a bolo o bɛ se ka taa yɔrɔ bɛɛ la k'o ci lase boliminɛn fana ministre de la santé y'a labɛn a dira dugutigi ma ayiwa retraitéw ani maa wɛrɛ gouvernement kan ka minnu dɛmɛ Pour que a ko a kunko ka se ka ɲɛnabɔ INPS ni CANAM directeur fana u bɛ délégation in la olu nana pour que u k'a dɔn gɛlɛya min bɛ Kolokani u ka se ka solution sɔrɔ a la ɛ baara min bɛ ka kɛ Kolokani bi kuma minnu bɛ ka fɔ bi o bɛ se ka bɔ cercle bɛɛ la donc cercle o cercle maliyɛn o maliyɛn n'a ɲɛ b'an na bi a k'a dɔn k'olu ka tour bɛ se bi kɔlɔkani de bɛ yen ka kɔn dɔgɔtɔrɔsoba in kurubonkarili ɲɛ minisiri ɲɛmaa fɔlɔla ka taa foli bila kolokani dugutigi a laadatigiw ani dugu notabuliw la sabula o ye mali laada kɔrɔ ye k'a jira aw la k'a fɔ an ka minisiri min bɛ yen nɔ ni ale ɲɛsinnen bɛ lakana bɛ se ka sabati an ka jamana kɔnɔna na cogo min na ale ye cakɛda kura ka o datigɛ bi Awa min ye cakɛda in ye u yɛrɛ ka fɔ la a bɛna nɔgɔya caman don min ye lakanabaaw olu ka baara taabolo la min ye cakɛda in ye sigira yɔrɔ kan an ka sigida min kɔnɔna na o ye Dar Salam Dar Salam ale bɛ Bamakɔ commune sabanan na maa min tun bɛ a kɛnɛ kanna na don kibaru tɔgɔ la o ye Mariam Bamba ye a ye fɛn minnu sɔrɔ an k'olu lajɛ
Inspection des services de sécurité et de la protection civile o ye an lakanabagaw ka cakɛda dɔ ye lakana minisiri ale ye yɔrɔ kura jɔ k'a di minnu ma Dar Salam sigida sabanan la a kurubonkarila fɛ sɔgɔmada in na yɔrɔ nin ɲɛmɔgɔ ye inspecteur en chef Samba Keyita de ye baarakɛ yɔrɔ min don ale de b'i hakili to fɛn o fɛn force de sécurité ye ka fara protection civile kan n'o y'an ka polisi ye n'o ye gendarmerie ye n'o ye garde ye n'o ye protection civile ye donc euh, baarakɛ yɔrɔ min don a jɔyɔrɔ ka bon kosɛbɛ kosɛbɛ an ka département ka baarakɛ cogo la parce que olu de bɛ wuli ka taa lajɛ ni mɔgɔw bɛ ka baara kɛ cogoya min na n'o y'a kɛcogo ɲuman ye walima n'u bɛ ka baara kɛ est ce que baarakɛminɛn min b'u bolo a ka ɲi a man ɲi u ni mun ka kan mun b'u bolo min kan ka fara a kan u bɛ baara kɛ yɔrɔ min na a ka ɲi a man ɲi olu de bɛ u hakili to o bɛɛ la ani ni ko dɔ kɛra n'a ma ɲɛ sisan ni dɔ ye filila a ye fɛn dɔ kɛ min man ka ɲɛ olu de bɛ wuli ka se u ma ou bien k'u tigi wele k'a ɲɛɲini k'a dɔn mun de kɛra donc euh, service min don service euh, ba de don anw bolo yan n'o ye inspection des services de sécurité de la protection civile minisiri ka fɔ la ko nin yɔrɔ jɔra kun dɔ de kama u ka jama kun ka ca baarakɛyɔrɔ ka dɔgɔn n'a ma ɲɛ i b'a fɔ mɔgɔ ye a ye baara kɛ ka ɲɛ aw k'a kɛ joona baara ɲuman teliya la o k'a sɔrɔ a b'a sigi yɔrɔ min na ka baara kɛ o ka kɛ yɔrɔ ɲuman ye ɛɛ o hukumu de kɔnɔ an y'a jateminɛ k'a fɔ tiɲɛ na an bɛ k'u bila baara la u bɛ ka baara kɛ yɔrɔ min na baarakɛ yɔrɔ tɛ min bɛ se k'a to i hakili sigilen i hakili lafiyalen bɛ baara kɛ o de y'a to an ye nin soba in jɔ an yɛrɛ y'a niveau fila de don rez-de-chaussée ka fara niveau fila kan nin b'a to bɛɛ n'i ka bureau u bɛ baara kɛ lafiya la u ka salle de réunion b'u bolo u bɛ se ka baara kɛ ka baara kɛ a kɛcogo ɲuman na u bɛ yɔrɔ kɔrɔ min na yɔrɔ in kun ka dɔgɔn kosɛbɛ hali an yɛrɛ kun tɛ se ka inspecteurs caya a kama parce que hali ni inspecteurs bila ka na u bɛ sigi min bureau tɛna k'u bolo donc o hukumu de kɔnɔ an y'a jateminɛ k'a fɔ yɔrɔ kan ka jɔ u ni min ka kan min b'a to u k'u ka baara kɛ an sigilen bɛ ni baara min u kan ka min kɛ u ka se k'o kɛ lafiya la u k'u hakili to sa yɔrɔ minɛko ɲuman na a b'i ko so a b'i ko mɔbili a b'i ko moto n'a b'i bolo n'i t'i hakili to a la a bɛ tiɲɛ joona lakanabagaw ka so kura jɔra kɛnɛ min kan k'o ye mɛtiri kare kɛmɛ wɔɔrɔ ni tan ni wolonwula ye nafolo kasabi k'o ye sefa wari miliyɔn kɛmɛ wolonwula an'a kunkanfɛn ye
fondation saer groupe ma olu yɛrɛ fana ye ŋaniya yira kɛ bi ŋaniya yira min ni a kɛra balo ale dili ye an ka finitigilakaw olu ma ani jɛkulu dɔw bɛ yen nɔ ni ko ma nansarakan na association wari dɔw bilala olu yɛrɛ fana ka bolo kan nin baara bɛɛ lajɛlen kɛra an ka minisiri min bɛ yen nɔ ni o ɲɛsinnen bɛ o waleyaw ma n'o ye umaru jara ye ɲininkali kɛra a la agmamɛdɔ ibrahim fɛ jaabi minnu sɔrɔla an ka jɛ ka lajɛli kɛ
nin de ye mali kunun ye wa nin de ye mali bi ye bɛɛ mana dɔɔnin bɔ i ta la k'a di i bɛ dɔ lahinɛ an b'o de ɲini maliyɛn bɛɛ lajɛlen fɛ jamana foyi wɛrɛ t'an bolo ni mali tɛ jamanaba yɛrɛ tɛ diɲɛ kɔnɔ koyi jamanadenbaw de bɛ yen n'an y'a ɲini jamana in ka kɛ min ye a bɛ kɛ o de ye ni ala sɔnna a ma donc jamana ɲɛmaa tɔgɔ la colonel asimi goyita ani docteur choguel kokala mayiga gouvernement ɲɛmaa ani an ka finitigiw ka minisiri tɔgɔ la ka foli lase groupe sar mɔgɔ bɛɛ lajɛlen ma ka foli lase fondation ɲɛmaa yɛrɛ ma a ka wuli ka jɔ a n'a ka cɛsiri la département in na an nanen walahi an dara a la ko mali ɲumankɛlaw u tɛ ban donc k'a fɔ bɛɛ lajɛlen ɲumankɛla bɛɛ lajɛlen ɛ baɲumankɛ tɔn minnu bɛ bɔ jamana wɛrɛ ka n'an dɛmɛ an b'u fo ne t'u contre la mais walahi ne y'a ye ni miliyɔn kelen ye u taara an balima maa tan ni duuru fara ɲɔgɔn kan k'olu ka projet financer ni miliyɔn kelen ye ka tila k'u filmer ka t'u bɔ diɲɛ telew la k'u bɛ ka mali dɛmɛ ka fantanya kɛlɛ anw bɛ se k'o ɲɔgɔn joli kɛ an yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ yan miliyɔn kelen mɔgɔ tan duuru k'u filmer o de bɛ taa bɔ diɲɛ kɔnɔ o de la n'i y'a jate minɛ n'u y'a miliyariw fɔli daminɛ an ye nin kɛ san kɔnɔ an ye nin kɛ san kɔnɔ mais k'i sigi ka mali fantan hakɛ lajɛ ka déplacé hakɛ lajɛ a wari bɛɛ bɛ tila ka taa u yɛrɛ ka vakansiw n'u ka fɛnw na mais anw yɛrɛ dama n'an y'an fara ɲɔgɔn kan yan walahi an bɛ caman bɔ an ka degun na
min ye sotelima ale ka lafasatɔn baarakɛlaw ka lafasatɔn ani orange mali olu ka baarakɛlaw ka lafasatɔn farala ɲɔgɔn kan ka lajɛrɛ belebele k'o kɛnɛ sigi lajɛrɛ in kɛnɛ sigira sotelima ale ka yɔrɔ min bɛ aci 2000 kɔnɔna na o kumana fɛn minnu kan o ye gɛlɛya minnu b'u kan nin waati ale kɔnɔna na donc kibaru tɔgɔ la maa min tun bɛ yen nɔ o ye asitu marizata goyita ye a ye fɛn minnu sɔrɔ an ka jɛ ka olu lajɛ
kɔnɔkulu jɛlen de bɛ bii fɔ o de hukumu kɔnɔ sotelima malitɛli ani oranzi mali olu baarakɛlaw ka lafasalitɔn farali ye ɲɔgɔn kan k'u ka haminanko dɔw ɲɛfɔ kunnafonidilaw ye sosiyetew kɔnɔ sendika fila ni saba bɛ yɔrɔ dɔw la donc an bɛɛ de farala ɲɔgɔn kan mun na parce que

pour que ka baara kɛ n y'a fɔ kuma kɔnɔ ni mɔgɔ min taara jɔ i ka da la ka da kɔnkɔn ni mɔgɔ ma kuma fɛ a bɛ segin mais ni gardien bɛ yen n'o i jaabi i b'i ka ci de fɔ donc gardien tɛ sara wa répondeur b'i n'a fɔ o cogo de sinon n'i ye appel kɛ téléphone bɛ sonner siɲɛ duuru san'a ka taa répondeur kan n'a ka di i b'a tigɛ i tɛ se répondeur ma mais a selen kɔni kɔ répondeur ma n'o ye kuma daminɛ masini de bɛ baara daminɛ o masini bɛ tiɲɛ de a bɛ entretenir de mɔgɔw de bɛ sara pour que ka masini maintenir mais e ko ko o kana facturer an dun t'a dilan a tɛ d'an ma fu a bɛna gɛlɛya min se an ma o ye k'an ka baara de tiɲɛ baarakɛla mɔgɔ joli n'i ye emploi direct ta k'a lajɛ mɔgɔ dama min bɛ baara la directement ni orange b'u sara o ye mɔgɔ ba kelen ani kɛmɛ naani ani dɔɔni orange mali ni sotelima malitɛli baarakɛlaw ka lafasali tɔn ka nin kunnafonidi baro in kun ye ka kunnafonidilaw kɛ u kumada ye fan bɛɛ fɛ walasa cogoya bɛ se ka sɔrɔ olu ka nin ɲangiliya wale in na cogo min na an kɔni wulilen don c'est-à-dire an b'a fɔ aw ɲɛna bi devant la presse an ka outil de combat ye an ka baarakɛminɛnw de an b'a fɛ an ka droit ka segin an ma ni telefɔniso fila baarakɛlaw ka lafasali tɔn ɲɛmɔgɔw ka fɔ la ko olu bolo Nin tɛ ɲangili min talen filɛ nin ye ka olu sɛgɛrɛ o waati ye ka da jamana yɛrɛ taabolo kan an bɛ waati min na iko sisan sabula ko jamanaden kelen kelen bɛɛ lajɛlen bɛ se ka i niyɔrɔ sɔrɔ ni ɲangiliya wale kɔlɔlɔw la
Ka jira aw la k'a fɔ an ka jamana kɔnɔna na jɛkulu min bɛ yen nɔ ni olu ɲɛsinnen bɛ bonbana ale kɛlɛli ma n'u k'a ma nansarakan na ko kansɛri olu ye don kɛrɛnkɛrɛnnen k'o sigi sen kan don kɛrɛnkɛrɛnnen kɔnɔna na u ka ɲɛfɔli kɛra fɛn min kan o ye gɛlɛya minnu bɛ bonbanabagatɔ olu ladon cogo ɲuman na an fɛ jamana in ale kɔnɔna na kɛnɛ kana na jango aw bɛ se ka ko sɔrɔ a la min ye Ibrahima Agumamadi ale tun bɛ yen nɔ fɛn minnu sɔrɔla a fɛ an ka jɛ ka olu lajɛ.
kansɛr an ko min ma ko bon o bana kɛlɛli don ye février kalo tile naani ye san o san a baaraw bɛ kɛ ni bilasiraliw ye kansɛr bana kan kɛrɛnkɛrɛnnenya la a furakɛli waati fɔɔ ka taa se a tigilamɔgɔ kɛli k'a yɛrɛ sɔrɔ a bana kɛlen don mɔgɔ min garisɛgɛ ye a yirala k'olu bɛ se ka nafaw sɔrɔ ka bɔ farikolo ɲɛnajɛ yɔrɔ u ka bana kɔnɔna na kulu min sigilen don kansɛribana kɛlɛli kama ale kɛlen don ka waati bɛɛ farikolo ɲɛnajɛ kɛ fɛɛrɛ jɔnjɔn ye min bɛ se ka mɔgɔ kisi kansɛribana ma mun fana bɛ kɛ sababu ye ka a bana dimi dɔgɔya duguden si kana siran bon ɲɛ u kana siran kuru bagama ɲɛ eh, n'i y'a ye dɔrɔn boli i ka eh, kɛnɛya tigilamaw sɛgɛrɛ ni ala sɔnna i tɛ nimisa o la ko mɔgɔw ka o de jɛnsɛn k'a fɔ bɛɛ ɲɛna k'a fɔ ko bon bana don bana juguman don nka siran ɲɛ fɛn tɛ k'a sababu kɛ furakɛli b'a la mali guvɛrɛnɛma kɛlen don ka kansɛribana furakɛli kɛ a ka laɲiniw na fɔlɔ ye diɲɛ jamana tɔw kɛrɛfɛ o de la mali kansɛribana kɛlɛbaga caman ye yɛrɛ sɔrɔ kansɛribana kɛlɛli jɛkulu fɛ mali kɔnɔ ka bilasiralikan di jamanadenw ma u ka kan ka waleya mun kɛ mun bɛ se ka u tanga ka bɔ kansɛribana ma bana cɛjugu don
a bɛ ka tiɲɛniba kɛ ka tɛmɛ bana caman kan an ka jamanakuntigi Colonel Assimi Goïta kansɛri kɛlɛli bɛ a yɛrɛ nin kan barisa a yɛrɛ bɛ ne ɲininka kuma bɛɛ madame an bɛ se ka mun de kɛ yaasa kansɛri ka kɛlɛ jamana in kɔnɔ donc an ye an ye action caman kɛ mais hôpital du mali kansɛri furakɛla mas n'a bɛ fɔ tuma bɛɛ k'a bɛ panne na k'a bɛ panne na donc gouvernement de transition ye kura san a bɛ sira la ka na n'ala sɔnna ma inchallah kansɛri bana kɛlɛli tɔgɔla don in bɛ laɲɛnamaya ni a kunbɛli fɛɛrɛw tigɛli ye a sɛgɛsɛgɛliw a furakɛli fo ka taa se dɛnkɛrɛfɛ waleyaw kɛlɛli ma minw bɛ ta ka kansɛri banabagatɔw sɛgɛrɛ
A yɔrɔ la k'a fɔ maa min kumakan tun b'a kɔrɔ o ye an baarakɛɲɔgɔn musa kone ale halisa min ye kɛnɛ an bɛ to ale dakun kana na ka kɛ ni an ka jamana minisiriso min bɛ yen nɔ ni ale ɲɛsinnen bɛ kɛnɛya ko ma ale bɛ kunnafoni minnu di ni o bɛ tali kɛ koronabirisi la ka bɛn ni bi don ye ni o ye kalo in tile naani ye février kalo mugan ni fila san ka dɔn k'a fɔ a bɛ dakun min na o de ye filɛ nin ye u y'a jira k'a fɔ sɛgɛsɛgɛli a kɛra maa kɛmɛ wɔɔrɔ ni bi seegin ani maa duuru olu de la o la u y'a ye k'a fɔ min ye banakisɛ in ye a yera maa seegin na wa min ye maa bi duuru ani seegin ye k'olu kɛnɛyara ka kisi ka bɔ a kɔlɔlɔ ma ko maa ni ma to a la tile fila in kɔnɔna na min ye coronavirus yɛrɛ ka don an ka jamana kɔnɔna na fo ka na se an bɛ don min na i ko bi a bɛ dakun min na o de filɛ nin ye min ye maa bi saba ni maa kɛmɛ ani maa bi duuru ani wɔɔrɔ banakisɛ yera olu de la olu yɛrɛ fana na min ye maa ba mugan ni wɔɔrɔ ani kɛmɛ wolonwula ni bi saba ani wɔɔrɔ olu furakɛra pewu ka bɔ a la min b'a jira k'a fɔ kɛmɛ kɛmɛ sigi la bi seegin ni seegin na nɔ kan fɛn o de ye furakɛla nka o y'a jira k'a fɔ min ye janto yɛrɛ la o kɔrɔ ko ka ɲi minnu fɔra an ye k'an k'an janto o la janko an bɛ se ka tanga bana in ma cogo min na ko an k'an jija k'olu fara an boloda la don kibaru lajɛbagaw min kɛra aw garijɛgɛ ye bi don kibaru kɛnɛ kana na o de filɛ nin ye i n'a fɔ an bɛ deli k'a fɔ aw ɲɛna cogo min na min ye faso kɔnɔna sigili a bɛ bɛn ko kana sigili baasi tɛ fɛn min ka gɛlɛn fasoko la ni fɛn bɛɛ lajɛlen o de ye faso kanu ye o faso kanu dusu ala k'a don an kelen kelenna bɛɛ lajɛlen na ala k'an ka jamana in kala